igbo ndị ọma na-ege ntị ndewonu nke a bụ igbo amaka Igbo ndị eji eje mba Igbo ndị anyị ji eme ọnụ hmm. unu ma na ebe ọbụla unu fụ m unu amara na mbọsị ahụ njinji ga-eji na ọ ga-akpọtụ akpọtụ hmm. otu a ka anyị si wee na-akpọtụ na nke taa afa m bụ oriakụ anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ ngozi nwosu mana ọ na-aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ehe dịka m si wee kwuo na ebe ọbụla mgbe ọbụla amani ọbụla unu fụrụ m unu ama na o nwegasị ihe dị iche iche anyị ga-amụta taa ihe anyị chọrọ ikwu okwu maka ya taa bụ ihe gbasara nsọpụrụ ugwu ọkwa ndị be anyị sị ugwu bụ nkwanye nkwanye ka nwaanyị jiri mụ ibe ọkwa hmm. ya ka anyị chọrọ ileba ya anya na nke taa onye mụ na ya ga-anọkwanụ wee kwuo okwu ihe gbasara nsọpụrụ a bụ nwanne m nwoke maazị ọfọdile okoye nna ndewo ndewo ndewo kene ndị ụnọ ee ndị igbo mma mma nụ hmm. mma mma nụ ee biko maazị mhm. ee bugodo ụzọ kọbara anyị tupu anyị a na-aga n'ihu gịnị bụ nsọpụrụ na ala Igbo ee ndị Igbo ekene m unu ọzọ ee ife bụ nsọpụrụ bụ ya bụ okwu dịkwa ụzọ naabọ mhm. ị ma na e nwere ịkwanyere ugwu nwekwalụ nke bụ ịtọ mmadụ atọ nke izizi bụrụ ịkwanyere ugwu bụ dịka ịkwanyere ugwu bụ ife dịka esi abụ a fụ okenye a kwanyere ya ugwu bụ ịsị na e na-enye ya ife lubelu ya dịka arụ nne onye agba ụfọdụ bụlụ maka mmem ife m- onye anwa mepụtagolo n'obodo n'obodo nke bụ nke ọzọ bụlụ ịtọ mmadụ ọtụtụ ọ bụ nke afụ bụ gbanyelụ ife dịka na arọ arọ one mmadụ dị ya bụ ife bụlụ na ka o si wee dị n'anị Igbo bụ i nee anya ị fụ na ịtọ mmadụ na ịkwanyelụ ugwu nya bụ ife bụkwanụ ka ofu ife ka ọ bụ maka na onye tọlụ mmadụ na ịsị na mmadụ ịkwanyelụ mmadụ ugwu bụ ofu ife hmm. ife ị na-akọwa kịta bụ ịkwanye ugwu na ịtọ mmadụ bụ ofu ife gbam ya bụ na iwu megide na onye tọlụ mmadụ ya akwanyelụ mmadụ ugwu gbam ọ bụ eziokwu nke ahụ bụ eziokwu bụrụ ife mere eme
mana ka o si na-adị mhm.
n'ụwa nke anyị pụta ugbu a ọ bụ otu o si eme n'ezie ee
n'ụwa nke kịta ya bụ ife elibegokwanụ mpeli hmm. olibego nnukwu mpeli ọkachasị n'ebe ndị be anyị nọ
kwuo nya ka fa na-anụ ee eh, maka igbo bụ igbo mma ekwu ya ka ọ si wee dị m n'obi maka na mgbe anyị pelu mpe n'anya m na-abụ abụrụ ndị kwulu okwu asị n'anya ada m ee eh, amalụ m ife bụ na mmadụ tọlụ mmadụ malụ ife bụ na mmadụ bụ ịkwanyelụ mmadụ ugwu ee ọ bụgodu na ịtọ e nwelu onye a ga- onye a ga-amụkọ gị na ya n'ofu ọnwa mana asị na ọ bụ ya isi dịka na a mụlụ onye anwa n'ọnwa July mụọ gị nwa n'ọnwa July third mụkwaa nya nwa n'ọnwa July third mana ikezi ọ bụrụ na a mụlụ ya n'ụtụtụ mụọ gị nwa na evivie hmm. onye anwụ tọrọ ya atọ ọ ka ndị be anyị si eme onye anwụ tọrọ ya atọ nke anyị na-afụ tata ọ bụgoro ndị be anyị ka o si wee dị tata nya bụ ịkwanyelụ ugwu dị ka ọ naagokwanụ hmm. nya bụ ịkwanyelụ ugwu dị ka ọ naago maka na kịta na amanụ mgbe anyị pelu mpe na ọ ya abụ nwatakịrị fụ n'okenye ka ọ na o si afịa na-anata ka ọ na-abụrọgodu nne ọ bụrọ nne ya ọ ya eje makụọ onye sị ya mama biko ka nyelu ya aka ee ọ nwezi ike ọ bụrụ na mama n'anya ọ fụ na ezi gị enwe ozi o nwere ike sị nwaanyị ngwa biko eh, eh, daalụ jebe jebe jebe ebe ị na-eje o bulu ife ya na-ana mana taata ya bụ ife o ligokwanụ nnekwu mpeli o ligo nnọọ nnekwu mpeli ya ọ na-abụ m nene anya taata na-afụ ife na-aga na na ọgbakọ anyị ma n'ebe anyị na-azụ afịa ndị mmadụ ada akwanyezilu mmadụ ugwu a na-akwanyekwa ugwu nsọpụlụ anago hmm. ife niine bụzịalụ ọ bụlụzịa ife niine na-adazi ego ego kedu ife i nwelu kedu ife i nwelu ị kpatalụ gịnị ife niine dazie n'ife onye nwe ife onye kpata ya bụ ugwu anago ya bụ na ya bụ ife emezi na amarọzi ọtọlụ onye na onye
amarọzi ọtọlụ onye na onye ife a na-ekwuzi ada ekwuzi aha ekwuzi okwu ọtọlụ onye na onye ife a na-ekwuzi nke ụwa nke taata na be anyị bụ kedu ife ị nwere na-ekwuzi okwu onye ọtọlụ ọtọlụ onye na onye bụ bụ ife nnyaa ị mazikwa na enwe na ngwulu enwe na ngwulu anyị a gapụta e nwe onye a mụ isi na-ezucharọ oke hmm. ihe eji ezi maka na isi ezucha ezi oke kpalịba ya afụ m n'anya m na-ekwukwa nke m fụ n'anya m amarọ m maka be ndị ọzọ e nwe ndị a mụ anyị masị mgbe anyị pesi mpe ee isi ezucharọ onye oke mana ụmụnne ya ndị ọ tọlụ atọ na-akwanyeli ya ugwu na-asọpụlụkwu ya dịka onye tọ fa atọ n'agbanyeghị na arụ ezusiri afụ okeke ọ ka o si wee dị na onye tọlụ mmadụ kwesịrị na ekwesịrị na-akwanyeli ya ugwu site n'ihe anyị kwu ugbu a ihe hmm. na-eme ka m ghọta bụ na ugwu na ọ tọlụ onye na onye na ọ ife dịbu mbụ adị n'anị Igbo ọ dị mma mana ka anyị ka na-ekwukwa na mụ na-ekwu mụ na-ekwu wee ka na-ajụkwa gị maka na ị ya-akọwa ya taa kedu ife menụ o ji wee bụrụ na kịta na ya bụ ife achigharịgo isi maka ifi na onye anwa ji akụ na ụba ka ọ wụ maka gịnị ya bụ ife m ma-agwa gị nke bụ eziokwu kwuo
ọ gbagwojukwa mụnwa na onwe m anya maka na dịka nwatakịrị na-eto eto dịka igbo bụ igbo ugwu ka a na-asị na ugwu bụ nkwanyelụ nkwanyelụ hmm. ee mgbe m ji mara ife ada asịkwanụ na ada akwanyelụ mmadụ ugwu n'anya nke m fụlụ hmm. ada akwanyelụ mmadụ ugwu maka ife o nwere akụ na ụba n'anya m ọ bụrụ na akụ na ụba ife a na-akwanyegodolu mmadụ ugwu bụ maka arọ na onye a tọlị ị nyanwa bụ nke bụ izi bụ nke izizi igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ na-anụ ya n'ọnụ maazị anyị na-abịa chelụnụ m Hmm. ndị be anyị ekene m ụnụ tụmatụ ndị si esi na-abata abata wee na-ekiri anyị ife anyị na-akọwakwanụ maka ya taa bụ nsọpụrụ ugwu ọkwa mụ na maazị ọfọdile nọ ebe a wee na-akụ ya na-egenụ ntị maazị hmm, a na-ekwu a na-ekwu ihe nọ ebe ọ nọ ka nọ n'ebe biko achọrọ m maka ị gwabu m oge nị ị sị na ị ya akụwa akụ oyibo nsugbe ọkwa ya achọrọ m ka ị kụwaa nya bụ akụ oyibo nsugbe kedu ife melụ igbo bụ igbo anyị nwa bụ ndị igbo igbo eji eje mba eji eme ọnụ gịnị kpatara na nsọpụrụ adị adị ọ maka ihi na onye ahụ enwego ego nke afụ bụ nke izizi ị ya akọwakwa ya ọfụma kụwaa nya bụ akụ oyibo nke abụọ wee bụrụ mmadụ ọ ịsọpụrụ mmadụ maka na o nwere ego ka ọ bụ maka na onye anwa bara uru kedu nke anyị ga-ewe na-eme
ee m ebidogoro na nke mbụ ife melie bụ na oge bịa bịa oge bịa dị mgbe o lutelu anyị bụ igbo wee bido na-enyebezi anya rinne na akụ na ụba ee maka na anyị ma na mgbe maka na ọ bụ ife ọbụna m na-ekwu ana m ekwu na anya nke mụnwa afụ achịkwu m anụgokwu nwaanyị afụ n'anya ekwe ee eh, anụgokwu nwaanyị jide ụmụazị hmm. ụmụazị mana ọ bụrụ mgbe m sịlị ụmụazị ma anụ ụmụazị ka ọ bụ n'anya m ka m fụ mgbe gboo ndị be anyị bụ ndị Igbo ife eji malụ fa bụ ịgba mbọ onye nke na-azụ afịa na-azụ afịa ọ na-azụsi ya ike onye nke na-eme aka ọlụ ọ na-eme ọ na-emesi ya ike ndị nke na-agụkwa na akwụkwọ na-abụ fa na-agụ fa agụọ fa agụọ Cambridge hmm. gụọ doctor gụọ hmm. professor ma lawyer lawyer hmm. engineer ejisi inesi otu isi domesia na ị dịsi ka nne doctor ọ ife eji wee mala igbo ịgba mbọ hmm. ịgba mbọ and ya bụ ikwu ịgba mbọ abụlụ ife eji mala igbo ị makwa na ọ ya aga mgbe gboo na ọ ya aga asị mmadụ ị makwa na ị vụ ngana hmm. mgbe mmadụ si asị na ị vụ ngana ebebe akwa ngana bụ na ị vụ a lazy man hmm. na onye nwa dalụ ngana efulefu agavụ so ya bụ ife bụlụ ife menụ mgbe gboo ndị be anyị ji ịgba mbọ ọ bụlụ onye na-agụ akwụkwọ ọ na-agụ ya na-agụsi ike ndị be anyị wee jebe fụ anụsịa n'ọgụ ya ya na-eme ka amalụ ka obodo ga-esi nwee mgbe anọkata asịkwa ọta n'isi ngwongwo na ngwongwo a ka na-ekwu ndị army a ka na-ekwu ndị nna anyị fa wee kpọlụ ụmụ nwanne anyị kpọpụgaba fa obodo oyibo ọ bụlụ ife ndị ọcha na-akpọ greener pastures ụfọdụ n'ime fa jebe obodo oyibo fa pụgasị afụ pụọ jebe obodo oyibo ka fa pụ ije gụọ ma ụfọdụ n'ime fa pụlụ ije gụọ akwụkwọ fa pụọ ka fa pụsịlị ije a a na-ekwu ka a na-ekwu oge a na-aga ma ndị gụsịlị akwụkwọ a na-ekwu ka a na-ekwu oge na-aga ka ba ya anata anata na-asị ba na ndị army eh, na-eme omekome na obodo anyị bụ Nigeria na a na-atụ ndị mmadụ nga ndị nwa na-akwado akwado ndị gụtachaghị akwụkwọ na-akwado akwado ka ba nataba fa aka gbatazi aka ka bụlụzie otu edinela anị n'obodo oyibo fa nọ anata ekwu nya bụ ife ụmụ nwanne anyị mbụ ndị a bụ ụmụ agbala ọfụlụ ndị bụ ndị nna anyị fa nọbalụ anị kụzisielụ ka esi eme ka esi eje ka esi ana bụ fanwa kwesịlị na-akụzizilụ ndị ọzọ ụfọdụ n'ime fa wee jele obodo oyibo hmm. a ka na-ekwu ije obodo oyibo fa atọkwuyazia n'obodo oyibo a hmm. ka a na-ekwu ndị otu anyị na-etote etote ife ọzọ anyị bịazi nebezi anya pụtafụ na ndị nke anyị na-eche n'obodo oyibo na-agụ agụlogolo fa ewetanata nwa obele 100 dola 200 dola na-akwụ ụgwọ akwụkwọ anyị ji eje akwụkwọ mgbe a ife ọzọ anyị fụbazi bụ ndị ụdị ndị agbụrụ ọfụụ ọzọ anyị nọkata si ebe amanya amarọ ebe fa si ife ọzọ anyị fụzikwa bụ igidigba gwala ndị a ndị na-akpọpụ ntị Hmm. ndị nke na-aga akpọpụ ntị eyile agbagba nịka yile agbagba buut ma ndị na-akpọpụ imi na-akụ gbanti gbanti na moto ị na-aga agbagba moto ọ sị na ọ bụ pathfinder na ọ bụ jip bata ọchụ ụzọ ive a na-agwa ive a wee bụrụ ụmụ nwanne anyị bụ ụmụ ikolobịa na-etozi eto ndị be anyị ndị ba na-ezila anya a sị ndị be anyị na-enejela anya si obodo oyibo dịka ebe ụmụ nwanne fa jela ịgụ akwụkwọ ma ndị bụrụgo dọkịta ma injinia babatazi afụ ndị a ndị a dịzi abụlụ dịka ndị fa bịa netebezi anya dịka role models and ndị a si obodo oyibo anata bụ ndị na-eme omekome hmm. ụfọdụ bụrụ ndị na-azụ ọgwụ ụfọdụ bụrụ ndị ori ụfọdụ bụrụ ndị wayo ụdị dị iche iche mgbe a bụ mgbe a na-agwa ife a bụ mgbe ị ka na-ekwu okwu ndị be anyị ebu ụzọ gwa gị sị ego one ka i ji eji m ego ebe a nya ndị a wee bịa bata n'anị igbo wee bịa mezie nya ndị be anyị pụrụ apụ nya ife bụ ịkwanyere ugwu ya na-ekwu a sị gị ego one ka i ji anyị ekwuzi okwu ugwu ife a na-ekwu i ji ego one
ego wee bụrụzie ugwu ego wee bụrụzie ugwu nya bụ ife ị ma na nya bụ ife bakwanụ ọ bakwa baa ndị bazia n'ụmị maka na ụmị ọ ba bụ na oge o lutekwu ya zie a ka na-ekwu ndị ụmụ nwanne anyị a nọ obodo oyibo ndị nke bụ ezigbote agbụrụ na-alụ ọlụ dịka ndị a kụzisiri na i je gụọ akwụkwọ gụsịa akwụkwọ bụrụ dọkịta ụfọdụ n'ime fa bụ dọkịta ụfọdụ n'ime fa bụ injinia ndị bụ nọọsụ ndị bụ real estate managers ndị bụ kọmputa injinia all ị mago professionals ụdị dị iche iche igbo nwesịrị ya bụ ndị ga-abalụ obodo uru ndị na-abalụ ọ bụrụ na aga ndị baala obodo uru wee bụrụzi ndị na-enwezi nsọpụrụ ọ bụrụzie ndị a na-akpọzi na fa nwa abụrụzi ndị a ga-enwelu nsọpụrụ fọ hmm. ị fụgo nya bụ okwu so nya bụ ife wee bịa bụrụ ife ụmụ ikolobịa ụmụ agbọghọbịa ụmụazị bịafụtaba ndị a na-etinye aka n'ụzọ aghụghọ ụzọ na-adịsị akwụrụ ọtọ maka na ndị a because dịka fa si wee pụta azụrọnụ fa ọfụma ọ bụgodu ndị azụ azụ fa jee pụta mụta agbụrụ ife ndị na-abụrọ ife ndị Igbo gboo igbu mmadụ eji igbu mmadụ malụ ndị Igbo eji Chaa. eji ntọ malụ ndị igbo chaa eji iwe ife mmadụ malụ ndị igbo chaa ife eji malụ igbo bụ ịgba mbọ ịgba mbọ so ndị a wee pụta ọ ndị a bụ ndị bịa mezie a na-ekwu asị ya pụọ n'ụzọ ị ka na-ekwu ụmụ ikolobịa ebulu onye nwe ebulu bu aga n'ezi sị na ego one ka ọ kpata ọ kpatalụ gịnị so nya bụ ife wee bịa jide ife gbasalụ ugwu ife gbasalụ nsọpụrụ wee mee gịnị kpọọ n'anị hmm. so nya bụ ife abagokwanụ ọ bago na ọ bago na ome n'ala Igbo bago n'omeri ọ dị mma maazị hmm. site n'okwu i kwu kedu ndị anyị ga-ejide maka ife a ọ ndị one ka anyị ga-ejide ọ bụ igwe ka ọ bụ ka ọ bụ hmm. kedu nnọọ ndị anyị ga-ejide
nwanne m nwaanyị mma gwa ndị a ya-ejide erika kpọwa afa maka na ife anyị na-ekwu ife a bụ ka obodo wee dị mma ndị a ya-ejide erika i sigodo n'ime obodo ndị a ya-ebu ụzọ jidebegodo bụ ndị igwe mhm.
ndị igwe mm, ndị igwe mhm.
maka na ebe ọ bụ na ebe onye si na jelu jelu bata igwe echie nya echichi hmm. ebe onye si jelu bata echie ya nwa na-etili ọra echie ya anyanwụ obodo nwekwu nke a na-apụta ụfọdụ na-azakwuzi ọ napụrụ agụ ọ napụrụ agụ ife ọkụ n'ọnụ ma ndị na-aza agba ego nkịtị ma ndị na-aza agba ego nkịtị ada mm,
anụgokwa m nke afụ agba ego nkịtị nya ndị igwe ndị igwe ka a ya-ejide a ya-ejide ebidogodo n'ime obodo a ya-ejide ndị igwe aka ndị dị ka ibe fa abụrụ ndị ụka hmm. ndị ụka maka na mgbe ụkọchukwu ma fada ma pastọ ya-aga ọ pụtazịa ee eh, mgbe a ya-eme baza onye a maalụ na onye na-egbu mmadụ onye ntọ onye ori obodo maalụ na onye nwa bụ onye ntọ onye ori etinye etinye ya n'isi kọmitii chairman building committee chọọchị ụlọ ụka ọ bụla onye isi oche etinye onye ebugodo ụzọ jegodo na building committee ndị ụlọ ụka wee lụchapụrụ fa ụlọ ụka Igbo ndị ọma na-ege ntị hmm. a na-ekwu ka ọ dịka ọzọ dịka ife a ka na-ekwu ụbọchị a ya-eme baza ma ọ chọọchị lọnchin nya nwa ya-abụ chairman gwazianụ m mgbe nwatakịrị nọ n'obodo maalụ na onye nke na ezi ụzọ ọ na-eje adịrọ mma n'anya ya ọ nọlụ n'ụlọ ụka ọ na-eje bụ na ọ na-eje St. Mark ọ na-eje St. John ọ na-eje nkenwe nkenwe o doo nya anya na onye a na ụzọ ọ na even nna ya gwakwuru ya na onye a na-ejerọ mma ọ nọkatazi ọ fụ onye ahụ ka ọ nọzi n'isi oche n'ụlọ ụka a ka na-ekwukwa ụfọdụ n'ime ba mechakwa echichakwa ụfọdụ n'ime ba knight

hmm. ụmụnne m ma ndị na-eje eje ma ndị si esi wee na-abata abata udo dịrị unu ihe meenụ bụ na ihe anyị na-akọ maka ya bụ maka ugwu na ọ tọrọ onye na onye ọ kwa mụ na maazị Ọfọdile na-akọ ya bụ akụkọ na-esonụ anyị maazị mhm. tupu anyị agafee na ị kpọrọ ị sị na ndị ụkọchukwu mere gịnị na-akọ asị m na
ị ma na ị jụrụ m wee sị m n'ife kpatalụ kedu ife kpatalụ obodo ji wee mebizie na enwere kedu ndị a ya-ejide kedu ndị a ya-ejide
m wee lụtụrụ gị aka ndị igwe na-agụ ebe onye si ya jee Nke pụta. mbụ.
ndị igwe maka onye ebe onye si wee jee pụta igwe chie nya ọ- Ọchịlịọzụọ chie nya Ọnwa nsị ka ndị nke ịbụọ bụrụ ndị ụkọchukwu ma ndị fada ma ndị pastọ maka na ebe ọ ya-aga onye obodo maalụ na ọ na-ejerọ mma ọ na-azụrụ ọgwụ ọ na-ezu ori ọ na-ezuru ori onye ntọ ọ na-egbu mmadụ
ọ na-azụ afịa ntụ ọ na-azụ afịa ntụ
obodo maalụ ụmụazị maalụ ọ nọkatazie nwatakịrị na-eje ụka pụtazie ọ fụ nya bụ onye mbọsị a ya-eme baza lọnchin onye nwa ụmụazị maalụ obodo maalụ na ọ na-egbu mmadụ na-eme mpụ dị iche iche ya nwa ya anọ n'isi oche ya nwa ya anọ n'isi oche committee church building ya nwa ya anọ n'isi oche bazaar launching ụbọsị a ya eduna ụkọchukwu ma ụbọsị a ya echi fada ya nwa ya anọ n'isi oche gị nwa bụ mmadụ nwatakịrị pụta ọ na-afụ onye nna ya gwagoli agwa na onye a na-ejekwa mma ndị nọ na ndị nọ na ọ bụrụ na oyibo a sị ndị nọ na category ọ ya abụ a pụta a sị fa rapụ ka fa ji apụtazi afụ onye a ka ọ nọ n'isi oche ife niile a na-eme eme gwakene m ka nwatakịrị gwakene m ka nwatakịrị na-eto eto ụbụlụ ya ka na-achịkọnata ọnụ gwakene m ife ga na-aga na ụbụlụ ya na-aka n'uche ya ebe onye ọ maalụ na a sị na ọ na-egbu mmadụ na-eme ife niile bụ ajọ ife wee kpata ego nya nwa nọzi n'iru ụlọ ụka hmm. ụkọchukwu ya akpọ oku nya nwa ka a ya ebu ụzọ kpọ fada ya akpọ oku nya nwa ka a ya ebu ụzọ eh, kpọ pastọ ya akpọ oku nya nwa ka a ya ebu ụzọ kpọ ị ya ata ndị ụka ụta ị ya ata ndị ụkọchukwu ụta ị ta ndị fada ụta ị ta ndị pastọ ụta ọ pụta na ife niile ị na-ekwu hmm. maazị nwanne m nwoke na anyị ama nta obodo ụta nke anyị ga-eji wee ta nne na nna ụta a ka m na-abịa abịa aṅụ na ngwụ na ama aṅụ ma hmm, aṅụrụ hmm. ọdụ chacha ka m bịa na-abịa ka m bịa eso ngo nwayọọ nwayọọ ka anyị na-eweli ya Mm, e na-eji nwayọọ aracha ofe dị ọkụ ngwa agwago m gị ndị igwe wee kwuo ndị ụkọ wee kwuo ndị ụk- ndị ụka ka m bịa na ndị obodo ee igbo bụ igbo mma mma nụ
ha ekwego gị nọ ndị igbo biko nụ a sị m ka m kwuo nya bụ okwu maka na ọ na- ọ na-alụ m afọ kedu ife kpatazilu na anyị bụ igbo bịazili mee gịnị bubezie ego ụzọ bubezie ego ụzọ na onye si ebe o si nabata e mee nya onye isi ịda na building committee town hall building committee ofu ife nwa ofu ife nwa onye obodo maalụ na ọ na-akwafu ọbala onye obodo maalụ na ọ nọ na ntọ onye obodo maalụ na ọ na-ezu ori anyị ya atakwanụ ndị mmasị na a ya atakwanụ obodo ụta maka na a malụ na mgbe gboo mgbe gboo mgbe gboo na e nwelu ka obodo si amapụ mmadụ eziokwu a na na-ajụ ajụjụ mgbe gboo obodo na-amapụ mmadụ e nwere ụdị ego mmadụ ya aga o jiri wee bata n'obodo mgbe gboo ibe anyị ajụbakene ese ka a makenelu ife o melu wee welu nyawa ego nata obodo jụọ ese jụọ ọra wee malụ na etu e si wee otu o si wee nweta ego ezi akwụrọ ọtọ va achalịa obodo achalịa o nwekwa ka ọ ya aga olu apụtakwa onye nwa sịkwuo na ọ ya atụ ego n'ife a na-eme a sị ya ka o jidegodo ego ya gbam
ibe ị ma na ife niile m na-ekwu ebe agwọkwa na a sị na a sị na ọ nke m fụ n'anya m a ya ata ndị obodo ụta a ya ata obodo ụta maka na ọ bụ na obodo solu ka o si wee dị gboo ka e si eme ife gboo mgbe mmadụ si ebe ọ bụla o si wee jesịa bata o nwere onye maalụ ebe ọ kpọlụ shop o nwere onye maalụ ebe ọ nwepe shop n'afịa o nwere onye maalụ ọba ji o nwe o nwere onye maalụ ubi ede o nwe o nwere onye maalụ ọba ewu o nwe nọkata si from ebe ọ bụla o si wee bata nọkata ego daa dim a ka na-ekwu e weli ya tinye ya bụrụzi onye isi a na-ekwu e, eze akpọọ nya tinye ya o chiri o chiri ọzọ one a ka na-ekwu ụkọchukwu e tinye ya bịa chie knight a ka na-ekwu obodo akpọọ nya sị ya patron nka abụ ife adịrọ mma a ya ata ndị obodo ụta hmm. a ya ata ba nnekwute ụta maka ọ bụ na obodo bido gbochibe ụmụ ife ndị a na ọ bụrụ ọcha ọchara ọsi gbuti ya bido mebe ife ba kwesịrị ime oge dị otu anụ ọ bụrụ oge dị otu anụ igbo o tegokwa na ọ dị igbo na igbo igbo a malụ igbo na ife kwụ ọtọ ọ bụ na ndị obodo bịa tinye ife a anya malụ that na onye si ebe o si bata onye ife ị na-eme na akwụrọ ọtọ na obodo ama ana gị ife ị na-eli ndị mmadụ aka apịakụgo ngo onwe fa kwụba aka fa ọtọ ugwu abụrụba ya ife onye lụta ọ bụrụba ya ịgba mbọ so a ya ata ndị obodo ụta a ya ata ndị obodo ọ bụrụ nke ịtọ
nke ịnọ wee bụrụ ezinụnọ hmm. Hmm. ezinụnọ ee eh, nke ezinụnọ anụnwa ee eh, ọ dị alịlị rinne ọ dị alịlị rinne maka na ndị nne anyị na nna anyị fa bịakwuzie bụrụ ndị nọkata bịa kwanyebezi ụmụ fa ọkụ n'obi mgbe gboo mgbe gboo n'anya nke m fụrụ amalụ m na nna m ya aga ụbọchị ọbụla m jechara akwụkwọ bata welu story book na-abụrọ nke m bata aya apịa m neneta ịtarị nna m aya ajụọkwa m sị m ma mmadụ nye m welu nata ụnọ na ọ ya ebu ụzọ sị ụfọdụ ile kedu ibe kedu ibe akwụkwọ a kedu onye nwe akwụkwọ a ihe ebugodo ụzọ ka ọkọ n'isi e wee kọcha ọkọ n'isi wee sị ya nọ nke ibe ya ebugodo ụzọ na kọ kọ kedu ibe i ji akwụkwọ mmadụ eme o wee dọọ ya aka na ntị wee sị i mekete kwete bata n'ụlọ with ibe mmadụ ị mara na onye na-ewe ibe mmadụ na-ezu ori eziokwu mgbe gboo mgbe gboo bụrụ mgbe ọ ya aga mmadụ jechaa bata nwatakịrị jechaa bata were ibe na-abụrọ nke nne na nna ajụọ kee ebe o si weta mana tata ụwa nke taa nne na nna bụzi ndị bụ ndị

ọ da ajụkwa kee ife Nọnso nọ Brazil eme sọsọ ife ba mazili kịta bụ ị da afụ ife onye a na-eme ị fụrọ na o me nka ị fụrọ na o me nka ndị nne na nna bịazi bụrụ nke tata mụ na gị nọ ọ na ị fụrọ na e bunatalụ mama Emeka jeep mbọsị a ajụọkwa kedu ife Emeka na-eme nwatakịrị mmadụ anọla ebe ọ nọ ikezi ọ nọ na mgbuka Ladipo na-ebugharị injin na-agbakwa mbọ maka ọ bụrụ na-agbara ọnụ ka nwa igbo ọbụla na-agba ezigbo mbọ nọkwa ebe ọ nọ na-agba mbọ mgbe ọ ya aga ọ kpọzi ya na phone ma o nwee ka o si wee nata ụnọ nọlụ e nwee ike ọ ka nọlụ na eli nri e nyelụ ya ka o lie moto gbafee mummy asị ya ah ọkwa Emeka nwa ọgbọ ya Emeka nwa ọgbọ ya ngafe ife a. na ọ nwa ọgbọ ya Emeka igbo bụ ibu unu nwe ife okwu nu mgbe ọ sị ya nwa ọgbọ ya Mm, okwu ka ọ tụfere ya eziokwu okwu ka ọ tụfere ya nwekwa nke ọ ga-aga ndị nne na nna bụrụkwo nke ọ ga-aga mgbe nwatakịrị batalụ nwee ike na-agba mbọ wee jiri kọọra na ya wee jiri kọọra na ya wee bataluo n'ụnọ ikezi mgbe ọ na-abata ọ bụrụ na mashin bu ya ọkada bu ya wee bunaluta ya na be nna ya maka na ọkada bu ya wee mashin wee bunata ya o buru vrum vrum wee nata mmadụ a ya-apụta dị sị ya nnọọ ma ọ gha mmili na asaa gha agụ na asaa wee si ebe o si wee nata maka na o buru moto wee bata ikezi nne ya na nna ya nọ n'ime ụnọ sị ya onye na-eme n'ọnụ ụzọ ọ sị ya na ọ Nọnso Nọnso Nọnso nke one ọ dị ka ọ na ọ mazi Nọnso nwa ya gbanwee ya n'onu nwa ya na ọ ya-amara n'onu nwa ya ka ọ nụ nwere ọkwa sị ya Nọnso ee nna anyị nwa ị bịa nnọọ ihe e debe na akpa ya nna abịa ọkọ ya ịmụlịa ibe a m na-ekwu o mere o mere o- ifu- o mere ya na ya na-afụrụ ya afụ ị nụrụ ya anụ maazị Ọfọdile biko chere nụ igbo ndị ọma na-ege ntị biko ụnụ aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa igbo ndị ọma na-ege ntị hmm. egwu dị o maka ndị si esi wee na-abata na-ekili na-eche ọ gịnịkwanụ ka ndị a na-akọ ife anyị na-ekwu okwu maka ya bụ nsọpụrụ ugwu nkwanye ọkwa mụ na maazị Ọfọdile nọ ebe a na-ekwu ya biko maazị na-akụwara anyị akị oyibo nsogbe nwa mhm. maka na anyị nọ na ebe nwatakịrị nọ na nni si esi bata wee nye ya nni
ị ma na asị m na onye abatago na wee jụọ onye eze ọ gị bata anya adọba na-abịa abịakwa zute ya sịkwuo ya nnọọ ọ pụtazianụ ka onye a na-agwa agwa ya na-apụtazịa ka o lie nụ nni ikezi edebegolụ ya nni ka o lie obele ofe ka ọ lachaa ofe moto agbafe n'iru be fa nya nwa ka o nwee ike ọ bụrụ na ọ ka na-achọ ka o tinye aka nni n'ọnụ wee jụzie ese a moto nke a jizi sụlụ egwu niile a wee gbafee kedu onye dị ife a nne na nna ya atụpụrụ ya aa ọ Chukwuemeka na ọgbọ ya anụ na ọ nya Chukwuemeka bu ife gbafere ife a ị ma na okwu ka ọ tụpụrụ ya bụ nwa ya nwoke okwu ka ọ tụpụrụ ya nwatakịrị si gaa mmiri na-asaa gaa agụ na-asaa wee jesịa wee bata wee sị ka ọ welu nwa obele ọjị wee wenatalụ ndị be fa na be anyị sị biko onye ọsọ chụbakwa be nna ya ka ọ ya-agbana gbam ọsọ wee chụli ya o wee sị ka ọ natalute be nne ya na be nna ya bata ndị nne na nna ya anabatakwurọ ya ka o si wee jelu wee bata e wee welu okwu wee na-elili okwu dịka na ọ dị eme ọfụma mgbe nwatakịrị a si ebe a wee na kedu ife ọ dị ka uche kedu ife ọ dị ka ya na-aga n'uche ife ga na-aga n'uche bụ ọ ga-ebu ụzọ jụọ biko Chukwuemeka agbafee na ọ pụta na ọ ya eje mkpali jụọ na ese ọ pụta na ọ jụọ ese ikezi o je jụọ na ese kedu Chukwuemeka kedu nna kedu ife na-eme Chukwuemeka na-eme e nwee ike sị na Chukwuemeka nọ Brazil ọ na ọ nọ brazil jụkwana ya kedu ife ọ na-eme na brazil ikezie ọ jụba na ese as nwa ikolobia ọ jụba na e nwee ike sị na ọ nọ brazil azụọ ntụ ma sị ya na ọ nọ malaysia azụọ ntụ ya bụ nwatakịrị n'uchie bata nne ya na nna ya were onye na-azụ ntụ melia compare nne ya na nna ya were onye na-azụ ntụ wee maali ya aka kedu ife ọ dị gị ka nwatakịrị a ga-eme ife izizi ga-apụgodu nwatakịrị n'obi bụ na nsọpụrụ o nwere nne ya na nna ya ga-agazuga n'akụkụ godu je nọdụ
ọzọ dị ka ibia bụrụ na ebe ọ bụ na ọ dị otu a ị ma na ndị Igbo sị na onye nna ya zilu ori na-eme gịnị na-eji ụkwụ agbawa ụzọ ọ inu ka m tụ onye nna ya zilu ori na-eji ụkwụ agbawa ụzọ hmm? gbam hmm. ya bụ na ebe ọ bụ na nne ya na nna ya ejigolo aka ya wee were onye na-eme omekome wee tụọlịa atụmatụ dịka na ọ na ị fụrọ ka onye a dị ya bụ nwatakịrị si ebe anụwa ghara ebe ọ na-eme biznes ọcha ọ chara ọ ya-ebute i nye ya nke onye ọzọ i nye ya ife ya jide ọ ya-elie gbam ọfụ ụzọ ịba na ntọ ọ ga-aba na ntọ Hmm. ọfụ ụzọ ije isi ebe anụwa je obodo ebe ozugbo ọgwụ ọ ya emie maka na gịnị ndị o ji wee melụ role models dịka nne na nna bụ nne na nna ya ejigolo onye na-eme ajọ ife wee tụọlịa wee tụzielia wee mee ya compare wee zukie as ụzọ the way to go hmm. ya bụ nwatakịrị si na be nne ya nwa pụọ ọ malụ na ọ nzuzu ka ọ na-ezuzu ebe ọ na-agba mbọ na Ladipo ọ malụ na nne ya na nna ya na-agwa ya sị ya na ọ chaa ọ charọ ya gbute ya ebe ọ bụ na o si fụ ya nnukwu igbo nso ọ chaa ọ charọ ya gbute ya ya bụ nwatakịrị nara ebe ọbụla ọ na ọ malụ na ife a na-agwa ya bụ mmadụ nye gị gbutie ọ chaa gbutie ọ charọ gbutie e nye gị nke mmadụ welụ ife ọbụla ị malụ ife ị ga-eme bụ ka i welụ ego nata bụ ife nne na nna na-agwa ya hmm. so nya bụ ife na-eme maka na gịnị mama chọrọ ka e mee ya kristi na ọ mazikwa na a ya-echi ya mother ọ mazikwa na ọ chọrọ ka e chie ya parish mother dị anyị nọ nso ọ bụrụkwa ife a ka e ji wee mee nya bụ ife a na-achọ ịkwado n'August meeting ọ bụrụ na ọkada ka e ji wee mee ya mgbe nna ya akpọla gaalịa ụlọ niile gaalịa na-asị ị fụrọnụ ị fụrọnụ na ụnọ na a ya-amụ ife ya eme dịka ị na-anya na ọ ga-alaikwa na-alụ ụnọ enu ọ na-enenye anya ya na-asị ị fụrọ dịka ụnọ a Chukwuemeka lụ nke a ọ bụrụ nke one storey nke a bụ three storey na ọ ga-alaikwa ka nke ya dị otu a mami ya wee na-abịa sị ya na ị fụrọnụ ife ndị ụka weta na na a na-ekwukwanụ na August meeting a nafe abịa na a na-aplanụkwa na ị ma ma a ya-echi ya mother ndị parish ị gbakọchakwana ya na ife e ji eme ya erika nyanwa bụrụ na ọ nne na nna na-akwanye hmm. ọzọ dịkwa ka ibe ya bụrụ nne na nna bụ isi sekpụ ntị gbanyelụ ife kpatalụ nsọpụrụ na ịkwanye ugwu ji wee mebie hmm. nne na nna fanwa bụ ndị bụ isi sekpụ ntị gbasalụ mmebi nsọpụrụ na ugwu maka a na-esi n'ụnọ malụ mma mee gịnị pụọ ezi eziokwu ọ bụrụ na nne na nna ga-eme gịnị ga-abụ ndị bụ na fa fụ ife kwụ ọtọ fa akwụdo n'ife kwụ ọtọ na ọ maka ọ dị na ị mazịkwalụ na nke a nọ kịta afụ nne na nna na-anọ otu a nwa agbọghọbịa fa malụ nwa fa nwaanyị fa malụ na-eje university nọkata o jesịa bata o golu sewing machine gonalụ nne na nna ya golu golu golu e, e, ọgba tum tum gonalụ nne na nna ya ị na-ajụkwa ya gịnị ka ọ na-alụ hmm. nwatakịrị nwa ikolobịa ị malụ na ọ bọyị ka ọ ka na-agba ọ ka enwebere ife nwere isi ọ ka bido mebe ọ nọkata o bido kụkpọ ụnọ be ghị lunyibe ụnọ enu ọ ka na-agbakwa bọyị bọyị ka ọ na-agba ọ ka emebekwa free ọ kụtuo ụnọ akanya unu lunyibe enu ma ọ ka nọkwa na nke ọga gị nwa bụ nne gị nwa bụ nna ị jụrụ ya kedu ka ife a si eme hmm. akwanụ nne na nna ka ife niine a si n'aka mgbe ebe ndị nne na nna nọ ga-abụ a nọkata lee anị wee sị ka e zipụ nwatakịrị obodo oyibo ị na-ajụkwa ọ na-eje ime gịnị obodo oyibo okwu nne na nna bịa lee anị wee zipụ nwatakịrị obodo oyibo n'aka onye a ma na-azụ ọgwụ na-azụ ntụ n'aka onye a ma na-eme human trafficking n'aka onye a ma na-azụ afịa ụmụ nwaanyị mbụ prostitution hmm. igbo ndị ọma na-ege ntị nke a bụ okwu ọ na-aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa hmm. ndị be anyị egwu dị egwu dị mana ndị be anyị si na ihe na-enweghị otu a na-eme otu a na-eme gị dị anyị ga-ahụ otu anyị ga-esi eme maazị hmm. biko otu o si wee dị anyị anụgonụ ya mana ihe meenụ bụ na ị ya akọwakwaanụ ndị be anyị kedu ihe a ga-eme ihe a ka o wee dị mma gịnị ka anyị nwa bụ ndị Igbo e ji etu ọnụ kedu ihe anyị ga-eme mhm. ka anyị ka bụrụkwa ndị e ji etu ọnụ mm. ka anyị ha ka anyị ha ka anyị bụrụ ka anyị bụ ma mm. na ugwu bụ nkwanye nkwanye biko mm. ee eh, Igbo bụ Igbo mma mma nụ dịka m si wee fụ n'uche m inu ọbụna igbo tụ nwere ulu ọ ba hmm. a na-esi n'ụnọ amalụ mma apụ ezi
eziokwu ebe ọ bụ na ndị igbo tụlụ inu si na igbo bụrụkwa hausa bụrụkwa ndị yoruba ndị igbo si na a na-ebido n'ụnọ amalụ mma apụ ezi nya bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo ga-ebido n'ụnọ asị nne na nna wee mee gịnị wee bido tụzibela ụmụazị anyị ife ọ bụ ịkwanyela ugwu ife ọ bụ ịtọla onye na onye ife ọ bụ bụ na anyị kwesịlị iwepụ nya bụ okwu a na-ewezi tata maka e nwee ụmụ kịlịkịlị okwu na-apụtagasị ma ị nọlụ ebe ụmụ be anyị na-ekwu okwu ee ọ sị gị ee azụ enorọ azụ ibe ya ọ ma-ebu hmm? azụ enorọ azụ ibe ya ọ ma-ebu ọ na-abụzi mkpụlụ okwu ka na Igbo bụ Igbo unu na-anụ ife m na-ekwu apụta sị azụ enorọ azụ ibe ya ọ ma-ebu ụfọdụ apụta sị gị nna di anyị ee na ọ chaa ọ charọ gbute ya nwanne m nwaanyị makwa na ụmụ okwu ndị a ị nụ ya and nya bụ okwu dị n'ọnụ ndị Igbo rinne tata ọ chaa ọ charọ ọ sị gbute ya nke na-agbara imeju ha ya ya hmm. ọ chaa ọ charọ ọ sị gbute ya nne na nna na-ekwukwu nya bụ okwu kama nkịta onye ọzọ ga-atagbu nke m nke gị tagbuo nke onye si bịali okwu n'ụnọ mgbe nwatakịrị na-eto eto bịa na-anụ ife ndị a n'ọnụ nne na nna ya ọ chaa ọ charọ ọ sị gbute ya kama nkịta onye ọzọ ya-atagbu nke m nke m tagbuo nke onye si bịali okwu n'ụnọ si bịali ụgwọ n'ụnọ ha bụ azụ enorọ azụ ibe ya na ọ da-ebu na be nne na nna ya ka ọ na-anụ ife ndị a ife ị na-agwa nwatakịrị bụ ife inu niine ị na-atụ bụ ị na-agwa nwatakịrị ya mebe otu a i si wee kwuo n'inu niine ị na-atụ so ya bụ okwu bụrụ na anyị ga-ebido n'ụnọ nne na nna kwesịlị ibido tata bụ gboo bido tụzibele ụmụaka ife fa kwesịlị ịdị na-ama nyebe fa ezigbo omume gwa fa na ife niine abụrọ n'ego gwa fa na ife niine abụrọ n'ego ka ụmụazị anyị bido tata anyị bido tata na ọ ka bụ gboo n'ezinụnọ ka ọ ga-ebido e si na ezinụlọ pụọ a wee pụgakwuru ndị ụka ndị ụka ma ụkọchukwu dị ya ma fada dị ya ma pastọ dị ya onye enu ma onye anị ndị ụka ndị ụka kwesịrị iweghachite azụ ife bụ ịdị nsọ ife bụ na ịbụ ezigbo mmadụ ụka bịa bubezie ego ụzọ
ọ eziokwu maka ọ dịka atụmatụ ndị ụka ugbu a ife fa na-ekwu okwu ya maka inwe ego inwe ego inwe ego ife ndị bekee na-akpọ prosperity gbam
i kwusie ndị ụka i wee bakwulu ndị obodo ndị obodo kwesịrị emebekwa ka e si eme gboo onye bido tinyebe aka n'ife dị aṅa obodo amapụ ya obodo edebe ya n'akụkụ ị bịa si ebe i si jee bata amarọ ka i si wee kpata ego edebe gị n'ụsọ hmm. edebe gị n'ụsọ i jibe ego ọ bụla ego gị anyị na-esi ya na-ata ihe e ji ya bịa awa iji i were ya bịa awa iji hmm. ụmụ ife ndị a bụ ife ọ ga-abụ e bido kịta afụ bido kịta afụ bido n'ụlọ nne na nna site n'ụ nne na nna ejebe nọ ndị ụlọ ụka from ndị ụlọ ụka ejekwulu community obodo adị mma obodo adị mma ọ ka o si were m n'ọnụ hmm, ndewo maazị ọfọdile ee igbo ndị ọma na-ege ntị ọnọfụ n'okwu a anọgha m maka na ya bụ ife ọ dị egwu mana maazị eji m n'aka na okwu anyị aka kwusibere ekwusi o na mbọsị ọzọ na m kpọọ na ị ya aza m oku oho ọkwa ife anyị pụtara maka na ọkwa ọdịna mma mm. obodo anyị a mm. igbo anyị a ka anyị na-ekwu maka ya igbo ndị ọma na-ege ntị biko nụ ụnụ anụgonụ ya n'otu ụbọsị nke taa biko nụ ndị be anyị a sị na a na-esi n'ụlọ wee malụ mma wee pụta ezi gịnị na-eme nne na nna nne na nna ka m kwukwaa nya ọzọ nne na nna na ụnụ ama nenyere ụmụ ụnụ anya a na-ekwu okwu maka nsọpụrụ nsọpụrụ a bidokwanụ na nwaanyị ịsọpụrụ di di ịmalụkwanụ na onye a bụ nwunye malụ ife ọ ya-eji wee sọpụlụ ya si na ya wee banye n'ụmụazị maka na kịta o nwere ihe ụfọdụ na-ada afụgasị na be ndị mmadụ dị egwu ị ya-afụ nwatakịlị ma na onye a na ọ tọlụ ya tọghaa ya ahụ ọ pụta ọ sị ya hi ọ pụta gịnị